ngwụrọ hmm? a sị m egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebekwana nku kwaa ya akwa hmm? onye ka ndị igbo mejọrọ onye ka ndị igbo megidere onye ka ụmụ imo megidere ụmụ ala imo niile ụmụ youth imo niile onye ka ha mejọrọ onye ka ala imo mejọrọ ọ gịnị kpatara o ji egburu ụmụ imo ọ gịnị kpatara o ji egburu ụmụ imo state niile ọ gịnị kpatara o ji egburu ụmụ igbo ọ gịnị kpatara o ji egburu ndị aka ha dị ọcha na ndị obi ha dị ọcha ọ gịnị kpatara o ji egbu emegidele ndị igbo ndị igbo emere arụ ọ gịnị ka ndị igbo mere chukwu okike abịama aja ala igbo niile mmụọ niile bi n'ala igbo mmụọ niile na-afụ n'ife afụ na nzuzo mmụọ maara onye obi ya dị ọcha na onye aka ya dị ọcha mmụọ na-afụ n'ife afụ na nzuzo mmụọ na-anụ ọgụ ike mmụọ ikenga niile ikenga anyị ji eje ọgụ igirigo ọgụ anyị ji ebu agha mmụọ nna nna anyị ochie dike anyị ji eje mba wee turu ugo wee naa ọ nwa unu nwoke bụ nwa eze chukwu bụ ụzọ mba nke a ma dịka don prince sampe master aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nte eme ime ana m akpọku unu a sị m unu binye agbara niile anyị na-ejere ozi binye mmụọ nna nna anyị ochie binye ọfọ ndị igbo niile binye ọfọ anyị ji eje ọgụ binye ọfọ ikenga niile binye ndị mmiri binye ọfọ ndị mmiri binye eze nwaanyị mmiri binye eze nwaanyị idodo binye eze nwaanyị nwanyị na-ebo binye osimiri njaba eze nwaanyị binye eze nwaanyị amambara binye eze nwaanyị igbo niile binye ala igbo niile binye amadioha binye amadioha binye arụkwụsị niile nọ n'ala igbo binye binye megide ha megide ndị a bịara imegide anyị megide ndị a bịara igbu ụmụ igbo

ee ndị mbụ na ndị egede ndị nze na ndị ọzọ mmụọ nna nna anyị ochie mmụọ nwụrụ anwụ ka anyị dị ndụ mmụọ nwụrụ anwụ ka ụmụ igbo dị ndụ mmụọ nwụrụ anwụ ka ụmụ igbo nwere onwe ha mmụọ niile nwụrụ anwụ n'ala igbo asị m unu binye asị m unu binye buso ha agha ka agha buru ndị bịara ibuso anyị agha na ọ bịalụ be onye anaghị abịagbu ya mgbe ọ ga-ana mkpumkpu ama apụ ya onye bịalụ be anyị sị ka ọ bịagbuo anyị ọ naakwa mkpumkpu pụkwa ya n'eke pụ ya n'orie pụ ya n'afọ pụ ya na nkwọ Mm. ya bụ ndị bu ọgụ wee bịakwute anyị a sị m na ya bụ ọgụ tụgharịa laa isi ha Mm. onye ka ụmụ igbo megidere ọ gịnị kpatara mgbe niile ọ na-egbu ụmụ igbo mgbe niile ọ na-akwafu ọbara ụmụ igbo mgbe niile ọbara ụmụ igbo na-ata n'ama Mm. hei nwanne amarọzị nwanne ikwu amarọzị ibe ọ gịnị na-eme n'ala igbo ọ bụ mmehie anyị butere ya bụ afụfụ n'ala igbo ọ bụ mmehie anyị butere ya bụ ọnwụ ike ọ bụ mmehie ụmụ anyị butere ya bụ ọnwụ ike ọ bụ mmehie nna nna anyị ọ bụ mmehie nna anyị ọ bụ mmehie ụmụ igbo niile butere ya bụ ọnwụ ike a sị m doo doo doo gbagharanụ gbaghara anyị ma nye anyị ike anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị chukwu okike abịama

mee ka ndị na-ekwere o wee kwere na udo ka ọ chọrọ n'ala igbo Mm? nkwafu ọbara anyị achọrọzi ya ọnwụ ike anyị achọrọzi ya ọnwụ elulu elu anyị achọrọzi ya Mm? nwanne na nwanne so na-aga n'ụzọ polisi akpụrụ ya gbagbuo ọ gịnị ka ha mere ọ kpọọ ha ndị ilo ọ kpọọ ha ndị bandit ọ kpọọ ha nke a kpọọ ha nke ọzọ ọ gịnị ka ha mere hmm? ọyị na ọyị soro na-aga n'ụzọ polisi akpụrụ ya gbagbuo ọ gịnị ka ha mere hmm? ụmụaka bụ ndị gara traditional marriage bụ ndị gara ịnụ nwaanyị nụsịa nwaanyị na-ana o wee kpụrụ ụmụaka a gbagbuo ọ gịnị ka ha mere ee eh? hei chukwu okike abịama ị nọkwu ya aja ala igbo ị nọkwu ya chi na-afụ na ife afụ na nzuzo ị nọkwu ya chi nna nna anyị ochie ị nọkwu ya ọfọ ikenga ị nọkwu ya nwoke si na ya ji ọfọ nwaanyị si na ya ji ọfọ mana ọfọ ị makwara onye ji gị ị maara onye ji gị a sị m na ị maara onye ji gị ị maara onye aka ya dị ọcha na onye obi ya dị ọcha ị maara onye na-eme mma na onye na-eme njọ onye ọbụla sịrị ya bụ onye ezi omume mana naanị chineke maara onye bụ onye ezi omume naanị chukwu okike abịama maara onye onye ezi omume na onye aka ya dị ọcha chukwu okike abịama arịọ m gị dododo lekene ụmụntakịrị a bụ ndị gara ị- ị- ịgba nkwụ nwaanyị wee batazie site n'ọṅụ banyezie na na ọnwụ ọ dị mma ee ndị gara ịnụ nwaanyị wee na-abata ọ kpụrụ ha gbagbuo chukwu abịama ọ dị mma ọ dị mma ee aja ala igbo a sị m ọ dị mma ya bụ ọnwụ ike dajụọ ya bụ ọnwụ ike dajụọ ya bụ ọnwụ elu elu dajụọ ya dajụọkene ya dajụọkene ee oge elugo mgbe ya bụ ihe ga-adajụọ chukwu okike abịama unu a ga-agba nkịtị otu a o gbusie ụmụ imo niile unu a ga-agba nkịtị ala imo emechie hei hei ọkwa na otu onye ọkwa nwade a na kwesịrị ịnapụta ndị ndị imo bụ ihe na-egbuzi ndị imo hei hei chukwu okike abịama ị ga-ekwe ka ụmụ igbo nwụsịa ị ga-ekwe ka ụmụ imo niile nwụsịa gaa tinye udo n'imo gaa tinye udo n'imo gaa napụta ụmụ imo steeti niile gaa buoro ha aya zoro ezo chukwu okike abịama dọpụta Nnamdi Kanu arịọrọ m gị na mbụ sị gị nye anyị Nnamdị Kanụ dupụtara anyị Nnamdị Kanụ Nnamdị Kanụ bụ naanị otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ anya na-afụ ihe niile na-eme ọnụ na-ekwuru Igbo niile ọnụ na-ekwuru mba niile otu onye o ji eje ọgụ otu onye o ji eri mba eje mba ee hei chukwu abịama chekwube Nnamdi Kanu kpuchite Nnamdi Kanu ekwena ka ọ nwụọ na ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada nwa ọkụkụ nwe nwe nwe ọsọ ya bụ ndị na-echere Nnamdi Kanu ọnwụ ga-ebu ya ụzọ nwụọ ya bụ ndị na-echere Nnamdi Kanu ọdịda ga-ebu ya ụzọ daa ee gaa tinye udo n'ala Imo dupụtalụ ha ọnụ na-ekwuru ha dupụtara ha ọnụ na-ekwuru ha zutelu Imo steeti onye onye nkwuchite ọnụ zutelu imo steeti onye nkwuchite ọnụ ha na ya bụ ihe na-eme n'imo akarịa menyụọrọ m ya bụ ọkụ na-agba n'imo menyụọrọ m ya bụ ọkụ na-agba n'imo chukwu abịama amadioha menyụọ ya bụ ọkụ na-agba n'imo chinna nna anyị ochie menyụọ ya bụ ọkụ na-agba n'imo chinna fụrụ ife afụ na nzuzo menyụọ ya bụ ọkụ na-agba n'imo Mm? Nwa- nwa- nwata nwoke gara ga gote garị ọ ga-aṅụ goro shuga gokwezi ya biskit ka ọ taa o wee na-apụta n'ụzọ gbagbuo ya ọ gịnị ka o mere O- o jidere ya egbe n'aka o jidere ya mma n'aka o nwere ife o ji maka na ọ bụ nwoke maka na ọ bụ ọbara igbo maka na ọ bụ onye igbo maka na ọ bụ onye igbo ka o ji gbagbuo ya ee mana o nwere ihe o ji o jiri mma o jiri egbe o jiri ụta a kpụrụ ya gbagbuo Ma- naanị garị na biskiti na sh- na shuga ka nwata nwoke gotere ka ọ ṅụọ garị ha wee kpụrụ ya gbagbuo n'okporo ụzọ ị bụrụ nwata nwoke unu dị abụọ na-aga n'ụzọ a kpụrụ unu gbagbuo maka gịnị a sị na unu bụ ndị bandit a sị na unu bụ ndị ori na unu bụ ndị terrorist na unu bụ kidnapa na unu bụ nke a ee m wee na-ajụ imo steeti niile abụzi kidnapa imo steeti niile abụzi ndị bandit oke ikorobịa niile nọ na- nọ n'ala imo ọ- ọ- ha ncha niile bụ arụ Ito- ikorobịa niile nọ n'ala imo ha ncha niile abụ bandit ha ncha niile abụ kidnapa ha ncha niile emela arụ ọ gịnị ka o ji agbagburu onye ọbụla ha fụrụ onye ọbụla bụ nwa afọ imo onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ị gafee n'imo a kpụrụ gị gba- gbagbuo ọ gịnị ka a mere chineke oge elugo oge elugo oge elugo mgbe ya bụ aya ga-ebe mgbe ya bụ ọgụ ga-ebe asị m ya bụ ọgụ bee ya bụ ọgụ bee asị m ya emena ọzọ ọzọ emena chukwu ekwena ka ọzọ mee ekwena ka ọzọ mee anyị achọzi ka ọzọ mee ee aya a kara aka anaghị eri nwa ngwụrọ aya na-erizi ụmụ gị aya na-erizi ụmụ gị biko tinye udo n'ala igbo tinye nzọpụta n'ala igbo zitere ụmụ igbo onye nzọpụta kpọpụtara ha onye nzọpụta ha hei chukwu abịama ọ kwa ya ka m ji yọrọ gị taata bụ ụbọchị afọ wee sị ka afọ fụpụrụ anyị anya ndị iro afọ fụpụrụ anyị ọnwụ afọ fụpụrụ anyị ụbịam afọ fụpụrụ anyị ọnwụ elulu elu afọ fụpụrụ anyị ọnwụ ike chai ọ gịnị ọ gịnị ka anyị mere ọ gịnị ka ụmụ igbo medoro hei chukwu okike abịama a sị gị bịa were ọjị n'isi ụmụ igbo niile bịa were ọjị n'isi ụmụ igbo niile ọfọ ọfọ ikenga ọfọ odogwu ọfọ dike e ji eje ọgụ a sị m ọbịalụ be onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-ana mkpumkpu ama apụ ya mana ya bụ ndị bu ọgụ wee bịakwute anyị sị ka ha bịa gbuo ya sị mgbe ha ga-ana mkpumkpu pụkwa ha a sị m ya bụ ụkwụ ha ji wee bata n'ala igbo ụkwụ ha ga-atọ ee nwanne na-egbuzi nwanne ya ọyị na-egbuzi ọyị ya ikwu na-egbuzi ibe ya asị m unu dododo ya bụ ndị na-egbu nwanne ha asị m unu gbuo ha anaghị m asịzi unu hapụ ha asị m chukwu okike abịama gaa nụso ha aya gbuo ndị ahụ na-egbu ụmụ gị ka ha mara otu o si adị Mm? ndị ahụ na-egbu ụmụ gị gbukwaa ha ka afọ ya ya- ya mara ihe bụ ọnwụ Mm? ya bụ ndị ahụ bu ọgụ wee bịa tigbuo ha ka ha mara ihe bụ ọnwụ tinye ha ifele tinye ha ọgbaghara oge erugo mgbe ha ga na-ada n'otu n'otu ha na ha ga na-anwụ mana ha ama ama ihe na-egbu ha chukwu abịama onye zọrọ ụkwụ n'ala jidenụ ya tigbuo ya ozugbo ajana asị m unu binie amadioha binie ala igbo niile binie mmụọ niile bi n'ala binienụ jee n'ọgụ n'isi ụmụ unu gaanụ gaa napụta ụmụ unu na ụmụ unu anwụsịa napụtanụ ụmụ unu napụtanụ ụmụ unu napụtanụ ụmụ unu hei chukwu okike abịama napụtara anyị nnamdi kanu napụtara anyị nnamdi kanu nye ogologo ndụ na arụ isi ike ọ bịara igbu ya gbuo onwe ya onye cheere ya ọnwụ ga-anwụ onye cheere ya ọdịda ga-ada mm? a sị m dododo na udo ka anyị na-arịọ nnwere onwe ka anyị na-arịọ ọ sị na nwata chọwa nke ya ọ bụrụ ajọ nwa ụmụ igbo abụrọkwa ajọ nwa nke ha ka ha na-achọ ee dododo ha abụrọnụ ajọ nwa oke ha ka ha na-azọ ọdịmma nwoke ọdịmma nwaanyị ihe ọma meele ha meele ibe ha ihe ọma meele ibe ha mekwela ha ọ ya ka ha na-azọ a na-anapụ mmadụ oke ha o nwere ụmụ igbo ndị nọ na mba ofesi ndị nọ na-ata afụfụ nna biko gaa napụta ha napụta ụmụ igbo ụmụ igbo mere gịnị o nwere ụmụ igbo ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na obodo oyibo na-ata afụfụ chukwu okike abịama aja anị igbo amadioha bikonụ gaa napụta ụmụ igbo ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na mba ofesi gaa napụta ha gaa napụta ha gaa napụta ha hei ọkwa na ụmụ unu ọ jụlụkwa na nwaanyị aga anị nwa eze anaghị efu na mba ọ jụlụ nwaanyị aga anị nwa eze anaghị efu na mba unu agaghị ekwe ka ụmụ unu fuo na mba unu ga-aga napụta ụmụ unu gaa napụta ụmụ unu n'eke napụta ha n'orie napụta ha n'afọ napụta ha na nkwọ ofu ikenga ana m eziga unu ndị mbụ na ndị egede ndị nze na ndị ọzọ eji m ọjị a na-eziga unu na mba ofesi niile ka unu gaa napụta ụmụ igbo niile nọ na mba ofesi na nwa eze anaghị efu na mba ka unu jee mba ofesi gaa napụta ha gaa napụta ha dunata ha ụlọ ọ ka mma na ha batara ụlọ nwụọ na be nna ha karịa na ha nwụrụ n'ama oyi ifele ee ndị igbo nọ na obodo oyibo na-ata afụ gaa napụta ha ndị igbo nọ na mba niile na-ata afụ gaa napụta ha napụta ha na eke napụta ha n'olie napụta ha na afọ napụta ha na nkwọ hei ngaka onye hara onye o nwere ụmụ igbo ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị na-enweghị onye enyemaka nna gaa n'ụlọ ọgwụ napụta ha ezi nna gaa n'ụlọ ọgwụ napụta ha ọnwụ elu n'elu ọnwụ ike nyanya dị iche iche a na-abịakwute ụmụ igbo o si na kidney problem ọ banye na liver problem o si na le- liver problem ọ banye na kansa o si na kansa ọ banye na nke a ọ gịnị ka ụmụ igbo mere chukwu abịama doo dodo gaa napụta ụmụ igbo ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-ata afụfụ gaa napụta bụrụ ọgwụgwọ nsọ nye ha bụrụ onye inye aka nye ha bụrụ onye nnapụta nye ha napụta ha napụta ezinụlọ ha gọzie ha gọzie ikwu na ibe ha bịa bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị igbo bịa bụrụ ọnụ na-ekwuchara ndị igbo niile napụta ụmụ igbo niile ebe ọbụla ha nọ napụta Nnamdị Kanụ napụta ụmụ igbo niile napụta Nnamdị Kanụ napụta ụmụ igbo niile napụtara anyị Nnamdị Kanụ hei chukwu okike abịama asị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma aja ala igbo ọ ga-adịrị gị na mma amadịọha ga-adịrị gị na mma arụ kwụsị niile nọ n'ala igbo ọ ga-adịrị gị na mma asị m nke onye chiri ya zere asị m eze nwaanyị niile nọ n'ala igbo ọ ga-adịrị ụnụ na mma asị m dododo dododo ya bụ ihe ike kwụsị ana m arịọ ya kwụsị ana m arịọ ya kwụsị ihe ike kwụsị imegide ndị igbo ya kwụsị ịdakwụsa ndị igbo asị m ka m gọrọ ka ọ ga-ele na eke lee na orie lee na afọ lee na nkwọ afịa na anọ ụbọsị na anọ n'ala igbo ka m gọrọ ka ọ ga-ele n'aha chukwu okike abịama bụ onye kere ihe niile ise ise ise ise ise